verse 15 inde ndipo hana anayankha nati mhm iyayi mbuyanga ine ndili mkazi wa mtima wachisoni mhm sindina sindinamwa vinyo kapena chakumwa chowawa mhm koma ndinatsanulira mtima wanga pamaso pa yehova Verse Ah. 16.
ameni pamenepa mbiri ikutiuza kuti mzimayiyu anayamba kupemphera kupemphera kuja kutafika pa chikatikati akunena kuti anayamba kulira ndiye atamalira kunabwera odzamuyang'ana ali chikhalire pena pake ndi omuyang'anawa ndi oyang'anira pa tchalitchipa audindo ndiye akuti anayamba kumufunsa hana chimene chakuvuta ndi chani popeza ukuoneka kuti ukulira koma kulira kopanda khalidwe kazikumveka kaya ndiye pomuyang'ana anaona kuti zapitirira pa umunthu umene munthu amayenera kuchita. Mzimayiyu akunena kuti adafika poti mawu akukanika kutuluka koma milomo ikungota ikungoyenda. Ndiye oyang'ana akuganiza kuti kapena wabwera ataledzera. Ndiye akumufunsa, kodi asisi mwamwa chakumwa chaukali? kapena zowawa? Ndiye poyankha msungwanayu akundigwira mtima pa vesi namba 15 akuti iyayi si mmene inu mukuta mukuganizira sinamwe kapena kuta kuledzera mpingo wa mulungu ndimafuna nditakuonetsani chimene chimapangika pakachisi amene adali munthuyi panali pakachisi wa chilamulo ninganene kuti seventh day wa masiku amenewo kazikumveka kaya pa anthu amene kupemphera kosweka mtima ndi misala kwa iwo akamaona kazikumveka zimenezo kupemphera kolira misozi chinali mapemphero achilendo kwa anthu amenewo panalibe kuchitira mwina kampingo kamene kakhalidwe kamene kamzimu kamene kakulowa mwa hana kakukhala kodabwitsa kwadabwitsa onse amene anali mchipindamu mchikhalidwe cha chipembedzo cha chilamulo iwo anazolowera kuti Kupemphera ndi ndondomeko yoyikidwa ndi akuluakulu pa tchalitchi. Kazikumveka kaya? Iwo adazolowera kuti munthu samafunika apemphere musadamuuze kuti pemphera. Afunika kuti popempheraponso atsatire mwambo ndi ndondomeko imene ifeyo timatani? Timatsatira. now mzimayiyi pano akuoneka kuti mapemphero akewa aphwanya polotoko ya chilamulo kazikumveka zimenezi mapemphero a mzimayiyu aphwanya chani polotoko mwa njira ina akuswa ukapolo umene chipembedzo chidammanga pofuna kupemphera kuti akalandire yankho limene analisaukira kwa nthawi yayitali. Pamenepa anali oti ansembe akanika kumpempherera kuti apeze mwana. Kazikumveka kaya? Ndondomeko za kayalidwe ka zinthu ka m'tchalitchi cha chilamulo zalephera kupereka chosowa cha hana tsopano zili ndi hanayo ndi mulungu wake pamene zafikapa kazikumveka kaya sakufunika kuti hana atsate ndondomeko zapakachisipa kuti apeze chimene chinali chosowa chake anafunika kuti apitirire boundary ya tchalitchi kazikumveka izi mpingo wa mulungu ndikuwuzeni pa ulendo umene inu ndi ine tikuyenda ulendo wa kumwamba tisayiwale kuti tonsefe tabadwira m'makachisi ndipo m'makachisi mumakhala malamulo akukachisiko wopangidwa ndi anthu mmene muziyendetsera zinthu za mulungu simunamve chichewa m'makachisi amene inu ndi ine timapemphera mumakhala ndondomeko zimene anthu apakachisi amatiuza kuti tidzitsata popembeza mulungu kazikumveka zimenezi kapena ndi amene mulungu wauza akudziwa ni mulungu kapena iwowo anangokhala pansi akudziwanso ndani ndi mulungu Now, ndondomeko zimene amapanga wanthu potiuza ife kuti tipembeze nazo mulungu zimatha kukhala aka kukhala ukapolo kukhala zingwe zomuyika munthu mu ukapolo wakuti ngati sitingaphwanye ndondomeko ya malamulo a tchalichi amene atiuza kuchita popembeza mulungu chosowa chathu sichingapezeke kazikumveka kaya pamenepa hana akuthyola lamulo la chalichi chifukwa ali pakachisi apa palana eli pamenepa ansembe mkachisi 61 years anadziwa kayendesedwe ka zinthu zacha za chilamulo akudziwa mamembala mmene akuyenera kupempherera si za awa osaberekawa kupemphera kwa chisawawa aa iye akudziwa kuti zikafika apa nkachaso munthu uyu wapenga kazikumveka kaya now chimenecho ana a mulungu ndi chimene ndimanena kuti mukaliyang'ana dziko lapansi ife tonse tili pano ndife mamembala kuchoka ku zipembedzo zathu ndipo tikamayang'ana malamulo a zipembedzo zathu ndiwo mabaundale osasweka amene timayendamo kodi zikumveka zimenezi ine kukhala pakati pa mapentekosto kodi zikumveka izi ndikachita kudziwikiratu kuti awa kulipo kumene akuta akuchokera kodi zikumveka zimenezi mapente machitidwe wawo akafika pa mapemphero ndi mavuvu sadikira munthu kodi zikumveka zimenezi pamene ine Kumene ndikuchokera, ndikudziwa kuti kupemphera ndi kachetechete. Kazikumveka zimenezo? Ndipo palibe munthu amene akufunika kuti andisokoneze kutaya tchanelo cha ndondomeko ya kapemphereredwe ka kwathu. Mwa njira iyi, ndikufuna kutanthauza kuti ku zikhulupiriro zathu, ife ndife ana obadwa kuchoka m'zikhulupiriro za zipembedzo zathu. zikhulupiriro za zipembedzo zathuzo zidatimanga ukapolo chifukwa timatsata ziti zimenezo now tamverani ana a mulungu satana mdyerekezi amene ine ndamtumikirapo kwa nthawi yayitali ndisadakhale mkhirisitu anawerenga zonsezi ndi kudziwa kuti awa ndi akapolo a chipembedzo cha 7 awa ndi akapolo a chipembedzo cha katolika satana zonsezi amata ndipo amadziwa kuti awawa sangandifikire ataphwanya lamulo laka- la chipembedzo chawo kaye mpamene angandipeze koma popanda kuphwanya polotoko ya tchalichi chawo ine amene wasandita sandifikira kodi zikumveka zimenezi ndiye amangotenga zoyipa nkumaponya mchikhulupiriro chathu cha chipembedzo chija basi ife nkumagawana ziti zimenezo ndiye zititupitse mimba koma kuti tichite deliver timasuke ku zimenezo malamulo a chipembedzo chathu akutita ndiye wanthu akuyenda nkusabereka koma mwayi wakuti akadapeza ulipo mwayi wakuti akadakumana ndi mulungu ulipo koma nanga nkapemphera kupitirira malamulo a chipembedzo changa ndichotsedwa cha tchalichi ndiye ambiri apita m'manda atanyamula katundu wolemera wa satana mdyerekezi Ambiri tikunena pano akukwakwazika mpakana amwalira asadakumane maso ndi maso ndi Mulungu chifukwa ali m'ma boundaries a zikhulupiriro za zipembezo zawo. Tamuoneni Hana apa pa vesi namba 15. Mukatsika mumkwera mumtundamo muyipeza nkhani yonse. kodi zikumveka zimenezi mpaka pamene tsopano munthuyu anayamba kupemphera ndipo kupemphera kwakeko kudafika pakuti watenga mtima wake tsopano wautsanulira kwa nda ndiye kuti walanda achipembezo ndondomeko zoyendetsa thupi lache pakukumana ndi mulungu akufuna tsopano yekha maso ndi maso akumane ndi nda ndi mulungu kazikumveka mpingo wa mulungu ndiye zikafika pa pointi yakuti munthu akufuna kukumana ndi mulungu ana a mulungu ndikuwuzeni palibe chipembedzo chimene chimamperekeza munthu kokakumana ndi mulungu pansi pa nthaka kulibe kazikumveka kaya palibe mtsogoleri amene amamperekeza munthu kokakumana ndi nda ndi mulungu kukumana ndi mulungu ndi iweyo ukapemphera ukuyenda stepe ukupemphera ukulowa mkati ndiye umafika pakuti mtima wasweka kazikumveka zimenezo ndiye tsopano pamene unangoti mtima wa hana waphulika kuti pa kupemphero anabwera ansembe ndi kudzaona kuti makuwidwe awa sa chi 7 sa chilamulo kodi zikumveka izi ife sitilira misozi popemphera kuchira mulungu uyuyu mpaka na misozi ikuta izi ndeziti nde akuti aa mosakayika konse akhoza kukhala kuti yayayu wamwa cha wamwa kachaso kodi zikumveka zimenezi ana a mulungu chionekedwe cha munthu opita kwa mulungu ndi kusweka mtima chimakhala uncontrollable kotero kuti pamenepo amakhala kuti ndi pempherolo waphwanya polotoko ya tchalichi chawo ameni mpingo nchake ndinati aa tikakumane koduka mphepo poti kudzapanga kuno ndi kuphwanya polotoko ya machalichi athu ameni mpingo mwina sitidalirepo chifukwa chilamulo kaya ndi seventh day ndiyerekeze ine kumene ndikuchokera kundipeza tchali tchalichi ndikulira anitulutsira panja komanso anikayikira kuti mwina ziwanda zata ine ndikunama ngati ndimafika poti mtima wanga ukumva kusweka kuti ndita ndilire koma ndimayang'ana ma boundaries a seventh day basi kutonthoza mtima uja basi kuzichotsa osadziwa kuti mulungu akundiperekeza kokakumana naye koma malamulo a tchalitchi changa adandiuza kuti kulira ni ziwanda ndumveka ine ndati a tikakumane pa tchire kuti ngati nkutheka tisakaone kuopsa kwa malamulo athu koma tikatsanulire mtima wathu panda pa mulungu nde akuti aa mfumu simonga mmene inuyo ansembe mukuganiziramo koma ineyo chimene ndachita ndatsanulira mtima wanga pa osati pa chipembedzo chanu mwamumva hana chipongwe mtima wangawu ndautsanulira panda si pa inuyo achina eli ansembe oyang'anira kachisi nthawi ino si yanu mwa njira ina amafuna kuwauza choncho nilekeni ndili ndi ndani ine ndi ndi mulungu mwini wake wa kachisiyu si wanu ndakhala ndikukumana ndi inu kwa nthawi kusabereka kwanga osata osasintha chifukwa ndinadzakumana ndi nda ndi ana a mulungu musayiwale kuti takumana nawo ma church elder ndi azibusa pa mavuto athuwa koma zidakali chimozimozi takumana nawo ma polofeti koma zidakali cha lero tikufuna kukumana ndi ndani titsanulira mtima wathu pa ndani pa yehova ndi yehova yekha ana a mulungu amene ali ndi ulamuliro ndi udindo oyankha mapemphero osati kachisi amene timapembeza uja kazikumveka zimenezo ameni tere tikakhala pakachisi paja ndi potithandizira kutiunikira mmene tingachitire amen mpingo koma zikafika pa pemphero pemphero lilibe malamulo chifukwa ndi kusweka kwacha kwa mtima